olu bɛɛ ye fɛn ye fɛn minnu ni jɔyɔrɔ dɔ bɛ se ka k'u la kalanko la bon o minɛn ninnu na bi anw b'a fɛ k'an balimaw baro fɛn dɔ de kan fɛn min n'o ye hakilina ye hakilina ɲuman min bɔra mɔgɔ dɔ la ameriki jamana kan a tigi tɔgɔ ko salman khan ale tun bɛ dɛmɛ de don a balimamuso ma kalan na gɛlɛyaw tun b'o bolo matimatiki kalanni na waati dɔ nana kɛ ale ka wagatiw ni balimamuso ka waatiw tɛ bɛn ɲɔgɔn ma ale dun ŋaniya ɲuman in b'a la halisa k'a balimamuso dɛmɛ a bɛ se ka mathématique faamuya cogo min i n'a fɔ o ɲɔgɔnw ka ca kalanyɔrɔw la kalanden dɔw bɛ sɔrɔ minnu bɛ gɛlɛya sɔrɔ siyansi domɛniw na i n'a fɔ mathématique b'a la physique b'a la chimie b'a la o waati gɛlɛya nana hakilina ɲuman dɔ di a ma o de ye ka video filmer a kan ka leçon min kɛ a balimamuso kun k'o kɛ video ye ka sɔrɔ k'o video di a balimamuso ma ne balimaw o de kɛra kabako ye koyi ale kɛlen ka videow di a balimamuso ma video ninnu dɛmɛ bonyana a balimamuso yɔrɔ ka tɛmɛ waati kan waati min ale yɛrɛ bɛ sigi balimamuso kɛrɛfɛ k'a dɛmɛ kalan na k'a sababu kɛ ale bɛ kalan kɛ ale bɛ taa ɔ n'a dun ye video di balimamuso ma waati waati ka d'a ye a bɛ video nin lajɛ o ko in de kɛra sababu ye a ye hakilina ɲuman sɔrɔ a ko k'ale balimamuso kelen mago tɛ dɛmɛ na kalan na dɛ ko mɔgɔ caman mago bɛ dɛmɛ na kalan na o kɛra sababu ye a ye hakilina in ta k'ale bɛna a ka ɲɛnamaya kɛrɛnkɛrɛn ka mɔgɔw dɛmɛ ni fɛn ye fɛn bɛ se ka mɔgɔw dɛmɛ kalan na o hakilina ɲuman in kama mɔgɔ camanw farala a kan diɲɛ fan caman fɛ k'a dɛmɛ baara in na baara in bɛ ɲɛ a bolo cogo min u ye fondation dɔ dilan o la fondation min tɔgɔ ko fondation khan academy a bɛ internet kan n'i taara google kan i b'a tape dɔrɔn ko khan academy i b'a ye a b'a labɔ donc fondation de don fondation min ye fɛn dɔ dilan k'a bila internet kan fɛn min bɛ mɔgɔw dɛmɛ kalan na bon o baara in a nafa kama

n'a bɛ angilɛ la k'a yɛlɛma faransɛ la donc a yɛlɛmana kan caman wɛrɛw la minnu tɛ faransɛ ye hali an yɛrɛ ka farafin jamanaw kan yan jamana dɔ b'an kɛrɛfɛ n'o ye nizeriya ye nizeriyakaw ye fɛɛrɛ kɛ k'a yɛlɛma hausa la ani k'a yɛlɛma yoroba la laala don dɔ an yɛrɛ fana n'a yɛlɛma nko la donc u y'a yɛlɛma faransɛ la mɛ olu fana y'o baara ɲuman min kɛ nin ye o ye khan academy faransɛlama ye o khan academy faransilama ye ani khan academy yɛrɛ original mun daminɛna siɲɛ fɔlɔ la n'o bɛ anglais la nin fila bɛɛ lajɛlen bɛ internet de kan o kɔrɔ ye di n'i bɛ fɛ ka kalan kɛ ni o khan academy ye i bɛ taa internet de kan i n'a fɔ an bɛ compte créer eh, google ni facebook la cogo min i b'i ka compte créer n'i y'i ka compte créer comme ça i bɛ don i bɛ leçonw ye i bɛ kalan kɛ a bɛ videow d'i ma sɛbɛnniw b'a la kumakanw b'a la o dɔrɔn tɛ dɛ a bɛ tila ka devoirw ni exercicew d'i ma i b'olu kɛ wa n'i y'o kɛ système bɛ tila tuguni e y'o baara min kɛ k'a kunnafoni d'i ma n'i ka baara ɲana n'a ma ɲa o ye kalanden ye bɔn mɔgɔ min ye karamɔgɔ ye walima mɔgɔ min ye denmansa ye n'a y'a sɔrɔ ni e den ye kɔnti créer e yɛrɛ fana bɛ se ka kɔnti créer système kan donc n'i ye kɔnti créer sisan e den ye kalan min kɛ a ye baara min kɛ walima i ka kalanden ye kalan min kɛ a ye baara min kɛ hali n'a sɔrɔ a kɛ kuma e tɛ a nɔfɛ i b'a ka baara ye i b'a ka jaabiw ye i b'a dɔn a ye ɛrɛ hakɛya min kɛ ka baara kɛ système kan wa fana i b'a dɔn exercice ninnu a y'u kɛ walima a m'u kɛ i b'a dɔn fana exercice ninnu kɛlen a ka jaabiw ɲɛna wa walima a ka jaabiw ma ɲa